Palahidi KTV tisanayambe pulogalamu yathu ya lero, tamverani kaye ka audio aka pamene ndakatenga ku platform ina ndipo mupereke chiganizo chanu ku comment section. Osayiwala kupanga subscribe komanso share. Kaya muzinena kuti uyu kaya ndi wachani kaya ndale kaya chani koma tizikuuzana chilungamo. inuyo amene mmamkonda atupere inu mkondeni inuyo amene mmamkonda ujeni peter mkondeni koma chilungamo chake nachi chisankho chitati olo chachitika lero atupere muluzi sangawine chifukwa chake chani chipani chija chilibe mphamvu panopa chilibe mphamvu ndi anthu ochepa ndipo anthu ochepa amene ali ochuluka ndi amene muli ku south africa kuno amene mmayankhula zokhuzana atupele koma mukafunsa eni ake kumuziko azingokuuzani kuti nkhalamba yomweyo nkhalamba yomweyo ife mene tavutikira pano haa tibwezeresa nkhalamba yathu ija koma anthu ambiri three quarters anthu ambiri amene tikuyankhula ndi anthu amene tili kuno akuti tikufuna atupele ena mwa inunso simukavotaso apa koma makani kumangotithera madata za zii basi zimene mukuziwa kuti sizingachitike Inu, inu, inuyo mufuna mundiuze zoona n- ndi kupanda manyazi iku kuti chipani cha UDF chingawine chingalamulire dziko la Malawi chizalamulira sindikunyoza iyayi mumvesese koma osati panopa iyayi panopa ngakhale akafukufuku aja akuti afromita ballot kachani awo anati chani Chinali pa nambala chani chipani cha cha udf cho ngati mukutero ndiye iwo aja chaka ndi chaka alibe mbali amayankhula ndiye inu nkumabwera apa nkumanamiza anthu ena ndi akhungu chani nkumauza anthu kuti iyayi ee ujeni udf mboma udf yake iti izalowa koma sipano komaso inuyo a udf nu ndikukumvesani mukamalimbana ndi a dpp apapa chifukwa inu mukufuna a udf Akalowe ku dpp. Akalowere tikiti ya ku dpp ngati mmene anapangira Peter muja. Zimenezo ndiye ndikukumvesani. Nchifukwa chake mukudanapo nokhanokha apa. Mmene anapangira Bingu wa Mutharika muja. Zimene mukufuna nzimenezo. Ndipo inuyo mupempherere, muwanyengerere a a dpp wa. Cholinga choti amtenge Atupele uja. Chitati chachitika, Atupele azalamulira dziko. Koma pachokha, pachokha, chipani cha udf pachokha sichingawine. chipani cha dpp pachokha chitha kuwina chifukwa chili ndi majority nde mukamayankhula za boza apa simunga palibe amene mungamusinthetu apa wina aliyense omvotera ali naye apa akumudziwa nde lero ndi lero simungabwere kungosintha munthu ngati achina mtambo aja achina trapenzi no no no no guys zinazi muzikhala ndi manyazi ziyankhulani chilungamo nthawi zina zake kuti satana azichita manyazi. Bola ukhale chimanga galu iwe. Usamangoti boma ndi lomweli zinthu zopusa ayi. Feterezaso mukhale naye chifukwa chaka chamawa ndi 300,000 mukangokangoti awina zitsiru izi. Pasana pano nonse.
chete chete anthu kuyiwala kuti kukula pakamwa sikudziwa kulankhula Mtheradi ndikukuwuzani amayi ndi abambo, alongo ndi abale, kukula mphuno sikudziwa kumina. Ndikukuwuzani abale ndi alongo pa foramu pano kuti chikuni chachikulu ndi chimene chimasunga moto. Abale ndi alongo pa foramu pano, inuyo mukudziwa bwino lomwe kuti nkhuni zing'onozing'ono zimangoyaka ngati mapesi. inuyo abale ndi alongo ndithu kumaziwa bwino lomwe kuti kuyandikira manda sikudya maliro lero pa foramu pali chete chete ena kumangolankhulira kulimba mtima basi kuti kapena kuti ndi zolinga zawo kapena akulankhulazo ndi zoona chokomera chakenso palibe zonena kuti "Eh, uyu wachipani chakuti Koma kazembe uja n'kukangopita kukaonana ndi onse atatha kuonana ndi olamulawo, n'kukaonana ndi onse kuphatikizapo ena aja akumawatenga n'kumangowayanika aja, tidamva choncho anthu akutero. Taona kuti kaya akudwala kaya sakudwala koma alipo ndi moyo, a Jessie Kabwila adafunsa kuti tamutulutseni wanuyo osamangom'kundika n'kumam'baya ma injection. Anaonatu zimene zija a Jessie Kabwila. Ine ndidaona, wina aliyense amene ali pa foramu pano nkumazitsata waona. Anakatitulutsiranso pangolini wathu ku udf amene amatiimirira polankhula. Mu zolankhula zakezo atati akhale mtsogoleri nkuzichita, Malawiyu akhoza kupezeka kuti ndi Tanzania kapena ndi Zambia wina waposachedwa pompa kapena Botswana wina. ameneyotu tikukamba atupele muluzi kuchoka pamenepotu uyo adakapita kukaonana ndi abambo amene amatchedwa a dalitso kabambe wautali mpakana kanzingeni chihana nde sindikudziwa kuti oonawo poti kuona ndi ulere sitimalipiritsa kaya zikutha bwanji nde mmaforamumo sitikuziwa kuti kumagwebana gwebana nonse asilikali ambali imozi a mdf nkumapezekanso kuti kugwebana gwebana kaya kuli pati tithokoze mulungu kuti akafuna kukhazikisa bata samafunsa nzeru za munthu. Pamenepa tipite patsogolo tiunikire kuti kodi amene tili nkuthekera kwa mavoti 7 miliyoni asainira kachike na ampesiwa kodi tikapanga zotani ndi voti yathuyo? Nchachiziwikire ena amenepa atisiya ena sazavota adanyamuka maulendo oti sazapezeka kovota koma amene Mulungu atakupaseni mwawi woti mukavotenu kagaweni voti yanuyo mwachilungamo podziwa kuti tiyendere zonena kuti awa ngwa kwathu ku Lilongwe apwetekesa ana. Anawo apwetekeka kale ndi kunyentchera chidyereni nyama kumaliro, kuwathamangisira kumanda, kukathandiza kumanda ndi m'maukwati ngati akumatheka. koma pakhomopo kumavuta dzira lenileni kukhala lakishale ku malawi nkhani yosekesa kwambiri koma yomvesa chisoni kotero kuti tikuyembekezereka kukudalirani inu abale ndi alongo amene mukupita kuti mukachititse manyazi oyipayo Ndikukhulupirira kuti mbiri izibwereza yokha n'kudzadzichitiranso umboni yokha. Chifukwa cha inuyo, anthu amene mulipo ndi moyo tsiku la lero amene mudapanga chisankho ndi mkwiyo n'kusankha manyaka amene alipowa. Ndinu nomwenso amene ulendo uno musagwiritse ntchito mkwiyo koma pitani modekha ndi kukavotera choyenerera osangovota kuti nzakwathu ku chigawo cha kumwera kapena nzakwathu ku chigawo cha kumvuma kapena cha kummawa kapena cha kumpoto kapena pakati kavoteni podziwa kuti voti yanuyo simubetsa mutavotera munthu woti sapambana chifukwa palibe munthu amene wapwetekeka ngati amene ali pa ground inuyo amene mukavota muli pa ground inu nde mukavotere munthu kapena mukavotere chipani koma mukudziwa kuti sichiwina uzakhala uchitsiru uja umene Mlaka Maliro adanena kuti samagawana koma ndithu muzakukuta mano ngati muli ku jehena jehenayo musadafike Ife tikukufunirani zabwino zonse, chifukwa timadziwa kuti mumatipangira zochita ndinu kumeneko, ife sitingathe. Ine, personally, ndikukhulupirira kuti anthu amene mulipo ndipo mudavotera manyaka amene akuoneka manyaka awa, mukagwiritsa ntchito conscience yanu kapena chikumbumtima chanu kukuuzani zochita kuti muchite choyenereracho. Ulendo uno sizongoti bola tingowachotsa awa zikaoneka konko koma ulendo uno ndizokuti tisamale ana awawa achoke zimene atatipase Mulungu zikhale zomwezo ambuye akudaliseni nonse.